the past 5 years amalawi tavutika chifukwa tinasankha molakwika anthu olalikira mmabasi matchairman adambwe anyamata drama komanso chipiku boys sadziwa kuyendetsa dziko mapeto ake atigwetsera kuphompho limeneli likhale chenjezo pofuna kusankha atsogoleri kumaonetsetsa right now candidate ophunzira bwino ndi mutharika komabe pali ambiri ozindikira amene angamuthandizire ntchito imeneyi akuluakulu chakwera kulephera kuyendetsa dziko chifukwa anatenga mbuzi kukhala nduna ngati mukumbukira bwino 2014 peter mutharika anapeza high inflation anathana nayo othandizidwa ndi akatswiri odziwa zachuma. Mwachitsanzo, Dr. Collins Magalasi anali chief economic advisor wa president. Ameneyu ndi katswiri wa economy, former executive director wa Mejn, country director wa Action Aid, chief executive wa Afrodad. 2014 Peter anamusankha chief economic advisor, 2017 Mera chief executive. mu nthawi imeneyi petrol timagula 600 pa lita komanso amapezeka dr collins magalasi was one of the key players amene amayendetsa chuma mu nthawi ya peter tinanena kuti tidzayamba ma mega farm lero ndikunena panopa tili ndi ma mega farmers alimi ang'onoang'ono oposa 800 ma mega farmers alimi ang'onoang'ono zipani zinazi zimasula anthu odziwa kupha dpp imasula atsogoleri mwanamvekha ndi munthu ophunzira bwino anapanga economics pa chanco 6 years anali senior economist ku reserve bank from there manager ku nedbank director wa cdh 2007 anali chief executive wa malawi savings bank kuchokapo bingu anamusankha secretary to the treasury 2014 minister of trade minister of agriculture and even minister of finance so kuyendetsa dziko si ubusa zimafunika anthu ophunzira bwino atupele muluzi ni mwana wa sukulu anapanga economics and law ku britain wakhala ku parliament 15 years minister of economic planning minister of energy homeland security and even minister of land dr chakwera sanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko
just imagine nduna osadziwa mega farm the next government tikufuna anthu anzeru ngati amene tikuwatchula pano you can see people like bright msaka lawyer senior counsel he was lecturer pa chancellor college 10 years ya muluzi anali ambasada ku canada uk ndi maiko ena ku europe 2004 bingu anamusankha secretary to the president and cabinet from there minister of land minister of energy and even minister of justice ndiye timafuna tipemphe inu amene mukufuna maudindo dziwani kuti amalawi atopa ukakhala mbusa pita ku tchalichi uzikalalikira uthenga ku malawi tili ndi anthu ambiri ozindikira ambiri kwa basi zona anthu onse anzeru ndawatchula pano richard chimwendo chimwendo amalalikira m'mabasi anali mlaliki ku world vision munthu ameneyu anali wa young democrat that is the qualification zona richard chimwendo tinanena kuti tidzayamba ma mega farm lero ndikunena panopa tili ndi ma mega farmers ali mang'onoang'ono oposa 800 ma mega farmers ali mang'onoang'ono ndiye timanena kuti inu mukufuna maudindo amalawi akutopelani ukakhala ubusa pitani ku tchalichi muzikalalikira ku malawi kuli anthu ambiri ozindikira dzanadzana omweli taona macfarlane ngwirinji akuyipisa mbiri ya dr paul gadama mmodzi wa anthu ophunzira kwambiri ku malawi kuno bachelor of commerce pa polytechnic masters of economic and even doctorate ku uk masters of business administration and even doctorate ku america ameneyu ndi financial analyst amatchedwa dokta chifukwa cha maphunziro enawa udokta wawo ndi waulemu koma mkulu ameneyu dr paul gadama akutchedwa dokta chifukwa cha sukulu bingu wa mutharika goodall gondwe chimunthu banda amamukonda for that reason nzosadabwitsa 2023 peter anamusankha kukhala senior advisor
ine ndinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies so kupita pa msonkhano ndi kumalalata sikuyendesa dziko kugawa ma 2000 kugula oyimba sikudziwa za chuma 5 years amalawi azunzika chifukwa anasankha mbuzi ulendo uno tikufuna boma likhale ndi timu yodziwa za chuma ngati imene tikutchula pano osati munthu anali kuchipiku mapepala alibe basi kumutenga tiye ukakhale president enawa amalalikira mabasi lero akuti minister you can see people like manganya amapanga masewero claiming to be wise panopa ndi vice president anthu akugula zinthu modula kumadya chitedze mmalo moti akhale serious akupangabe masewero kumavina ndi zina zotero ngati amalawi we need serious people who can solve the current economic situation
ndiye kuti thumba la feteleza 50 kg lija nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4000 mkanthu kodi pamene pasipali bwino kodi mukunimva ine kumtengo uko eya namumva wina akuti "Eh, koma pamepo koma pamepo pamepo ati